etu esi wee nweta aha ahịa anọ e nwere n'ala Igbo gee ntị n'ala Igbo ahịa nwere mpụtara dị oke mkpa n'ihi na ndị Igbo kwenyere na ma mmadụ ma mmụọ na-agbakọ n'ọma ahịa n'ọtụtụ ebe n'ala Igbo ọgbọ ahịa bụkwa ebe a na-anọ eme emume dị iche iche n'obodo dịka ịgba mmọnwụ maọbụ ịgbapụta egwu na ndị ọzọ aha ahịa anọ e nwere n'ala Igbo bụ Eke Orie Afọ na Nkwọ kedu ka aha ndị a si wee bido gee ntị o bidoro kemgbe e kere ụwa aha ahịa anọ ndị a bụ aha chi anọ nke Chukwu Okike nyere ikike ilekọta ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ ugwu nakwa ndịda nke a kewara ụwa ụzọ anọ nke kpatara Igbo ji wee nwee ahịa anọ na-anọchite akụkụ anọ nke ụwa ahịa ọbụla nwere chi ọ bụ Eke Orie Afọ na Nkwọ ha niile bụcha arụsị nke nna nna anyị ha na-efe n'oge gboo mana o nweghị onye ma ihe mere eji wee baa ha aha ndị ahụ ma ọ bụkwanụ mpụtara ha mana e nwere nkwenye ndị Igbo nwere gbasara aha ahịa ndị a nke mbụ ndị Igbo nwere nkwenye na mmadụ na-adị ndụ naanị abalị anọ afọ ọnwa nakwa izu n'ala Igbo bụ naanị abalị anọ ọ bụrụgodo na ị nọrọ ya ruo otu puku afọ ha kwenyere na ọ bụ naanị abalị anọ ka ị nọrọ nke ị nọghị n'Eke ị nọrọ ya n'Orie ị nọghị n'Orie ị nọrọ ya n'Afọ ị nọghị n'Afọ ị nọrọ ya na Nkwọ ee ọ nkwenye ndị Igbo ka ọ bụ a na-ejikwa aha ahịa ndị a agụ mmadụ aha dịka Nwankwọ Nwaeke Nwaorie Nwaafọ Mgbeeke Mgbeorie Mgbaafọ Mgbankwọ kedukwanụ ka esi ehibe ahịa tupu e hibe ahịa ọbụla n'ala Igbo a ga-achụ àjà ọ na-abụkarị isi mmadụ ka eji achụ ụdị àjà a mana ọ na-abụ isi onye ala ọ bụghị isi onye ahụ dị mma nke a kpatara na mmadụ wibe ala mana o rubeghị n'ahịa gaa tụtụrụ ihe a ka nwere ike ịgwọta ya mana onye ọbụla wiri ala wee ruo n'ahịa tụtụrụ ihe maọbụ lahụ n'ahịa ọ na-afịa ahụ ịgwọta ụdị ara ahụ ahịa ọbụla n'oge gboo nwere ukwu osisi na-adị na ya ọ bụ n'ukwu osisi ahụ ka a na-anọrọ chụọ àjà eji wee hibe ahịa ahụ ukwu osisi ahụ na-abụkwanụ ihe ịgba àmà na e hibere ahịa dị otu a ebe a ị na-aghọta ya ọzọkwa dị ka ibe ya e nwere ka esi azụ ahịa mgbe gboo mgbe gboo mgbe elu bụ ala ọsa ọ bụghị ego ka eji azụ ahịa ihe a na-eme n'ahịa oge ahụ bụ mgbanwe maọbụ weta isi bịa were isi onye nwere ji ga-abịa were ya gbanwere ede ebe onye nwere azụ ga-ewere ya gbanwere anụ mana dịka oge gatụrụ e mechaziri were ego ayọrọ wee na-atụ mgbere ugbu a kedukwanụ maka ahịa ndị ama ama n'ala Igbo maka na e nwere ahịa ndị ama ama n'ala Igbo maka na Igbo nwere ebu nwee mfụ Chukwu kesiri ndị Igbo ike o nwere ihe kọrọ ndị Igbo ka anyị kọọ maka ahịa ndị a ma ama n'ala Igbo ahịa Igbo a kacha wee mara amara bụ Otu Nkwọ Ọnịcha nke a na-akpọ main market na Bekee mm, Otu Nkwọ Ọnịcha ọ kwa ị ma ebe ọ dị a na-eche na ọ bụ ya bụ ahịa kacha wee buo ibu n'ọdịda anyanwụ nke Afrịka a na-eche na ọ bụ ya bụ ahịa kacha wee buo ibu n'ọdịda anyanwụ nke Afrịka mm. e nwekwaziri Eke Ọka Nkwọ Nnewi Eke Ekwulọbịa afọ nnobi wee dịrị gabazie ha niile bụcha na steeti anambra ị gakwaa na steeti imo enwere orie amaraku dịkwa bụkwa ahịa maara amara nke ọma na mpaghara ọrlụ abịakwa n'ahịa ndị ọzọ dị na steeti imo enwere eke ọnụnwa afọ ugiri nkwọ achi na ndị ọzọzi kekwanụ maka ndị steeti enugu enugu nwere eke obinagụ afọ obolo orie ezeagụ na ndị ọzọ abatazie na steeti Ebonyi ị ga-anụ maka eke Imọha nke dị n'Ọnụeke Ezza enwekwara eke Afikpo orie Amasiri na ndị ọzọ gasịzi n'aka nke ọzọ ndị Abịa nwere ahịa Ekeọha dị n'Aba orie ụgba dị n'Ibeku Nkwọ Amachi na Nsulu Ngwa eke Ụzụakọlị wee dịrị gawasịzie gị nwa bụ onye gere ntị n'ihe a m kọwara ugbu a kedu ahịa ndị be ụnụ na-azụkarị biko desipụtara anyị ya ka anyị wee marakwa ahịa ndị be ụnụ na-azụ hmm? ka emesịa